ndinali ndi ndili ndi audio imene munthu wina wa mcp akumuyimbira nzake foni yomuwuza kuti amupha chifukwa wamuwulula kuti iyeyo ndi amene anazasokoneza mademo ku zomba audio imeneyoyo mutakhala kuti mwayifuna ndikhoza kukutumizirani pa whatsapp kuti muyimvere komanso kuti mwaziwise amalawi chifukwa mademo aife tinasokoneza sife koma anachita kuchoka anyamata ku lilongwe aku state house Chabwino. ndiye mwamwayi mulungu amaulula zinsisi okha akufuna kuphana lero pa hanifa tv ndakubweretserani a bon kalindo amene amayankhulapo momwe mdziko muno zinthu zikuyendera ine ndi Thokozani Chiwaya wa hanifa tv takhalani pompo kuti kuti a bon kalindo lero atibweretsera zotani pano pa hanifa tv Choncho izi zonse zimene zikuchitikazi ndi chizindikiro cha utsogoleri olephera ndipo a Malawi ndi ofunika kuti avale zilimbe chifukwa mavutowa angoyamba chabe, akunkabe napitirirabe ndipo tikapusa makamaka ku chisankho chimene chikubwerachi, a Malawi ambiri azasamuka mu dziko lino chifukwa kuzakhala mavuto a mavuto.
Tisanafike ku chisankho chimene dziko lino makamaka chikhale nacho chaka cha mmawa, tibwere nkhani za kusowa kwa shuga. Sizobisa ayi, anthu akuvutikira. Tinacheza ndi anthu pa television yathu ino mu mzinda wa Blantyre, ku Lilongwe. Anthu akunena kuti ena akumafika paja kumaswa sweet, kusungunula sweet kuti achite. mwina breakfast kadzutsa kuti mwina mukhalebe ngati ka sugar kaja kakupezekamo nkhani yakusowa kwa sugar inu amene mumayankhulira anthu ngati mumalimbikisa maufulu a anthu mukuiona motani choyambirira ndinene kuti ndi nkhani yomvetsa chisoni chifukwa mu mbiri ya dziko lino izi zikuchitika koyamba Chikhalirenicho tili ndi Dwangwa sugar, tili ndi Illovo komanso tili ndi Salima imene pa kwa zaka zochepa yakhala ikupereka sugar ku mtundu wa Amalawi koma chifukwa cha mchitidwe okuba mukhoza kundivomereza kunena kuti ku Malawi kunoko nkhani za corruption kapena kuba zafika popyola muyezo. Zotsatira zake zimene zimazachitika ndi zimenezizi kuti dziko limasowa nkhani ya forex, dziko siliyenda bwino, economy ya dziko imaonongeka. Zotsatira zake ndi izizi sugar akusowa. Sugar tu ndi commodity yofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. China chilichonse kuti munthu akhale munthu amafuna sugar. Koma chifukwa chokuti atsogoleri athu aonjeza kuba, Iwo samamva kupweteka kwina kulikonse. Uh, zakudya zawo zimakhala zaulere. Uh, zinanso zimachoka mayiko akunja, shuga wakunja akudya, alibe nazo ntchito. So zi- zakusowa kwa shuga, amene akuvutika kwambiri ndi munthu wakumuzi amene akumatenga ngakhale uh, box juice juice wina wake wa ufa akumatenga amene ujayo kumusukunulira mwana ndikumuyikira m'botolo akumatenga bax juice ndikumusukunula ndikuphikira makeke juice amaja ndiwoopsa mukamusukunula kumpasa mbuzi mbuziyo imamwalira kusonyeza kuti mbuzi ilibe uh, liver kapena mphafa yolimba chimodzimodzinso mwana akhoza kumwalira chifukwa amene aja ndi machemicals so ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti siku la lero malawi atafika zaka over 50 tizikasaukira shuga atsogoleri athu ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri tibwere ku nkhani ya chimanga uh, chimanga nacho masiku awiri angapo apitawo naye mtsogoleri wa dziko lino wavomereza kuti iyayi m'dziko muno muli nkhani ya njala Mukayiwona nkhani ya njala m'dziko muno mukuyiwona motani? Tikayang'ananso masiku awiri angapo apitawo nduna ya za malimidwe a Sam Kawale ananena ku nyumba ya malamulo kuti iyayi m'dziko muno muli pafupifupi 17,000 metric tonnes ya chimanga anthu asade nkhawa. Koma mukawona momwe mtsogoleri wa dziko lino wayankhulapo kuti iyayi m'dziko muno muli njala nkhani imeneyi mukuyiwona motani?
Uh, 17 metric tons ya chimangayo ili m'manyumba mwawotu osakhala kwa amalawi izi ndi zimene takhala tikumazuzula kunena kuti si bwino kumaanamiza amalawi ndi kumapereka picture yokhala ngati zinthu zili bwino pomwe sizili bwino m'malawi muno muli njala yoopsa ndipo ndi mwano waukulu kunena kuti president akanene kuti maboma 23 okha ndi amene akukhudzidwa ndi njala ndi dziko lonse limene likukhuzidwa ndi njala ndiponso kuvo, kuvomerezaku avomereza mochedwa anayenera kupanga nthawi yomwe ija koma apangapanga maphwando last week isu apanga phwando ndi anyamata osewera mipira chikhalirenicho akudziwa kuti mu dziko linolo muli njala kodi ndi zoona zonena kuti president azikapangira phwando anthu akunja a- anthu ake akufa ndi njala kenako after three days akalengeze kuti tikufuna anthu akufuna kwabwino atipase chithandizo muziko lino muli njala ndizoona ndiye kuti mitu yathu sikuyenda bwino ndi chifukwa chake tikunena kuti usogoleri uwu ndi chimodzimodzi kale lija mwana amanena kuti ah mwana uyu kamuyeseni standard four may try kamuyeseni standard six may try usogoleri wa may try umene anangobwera asanakonzeke umene anangobwera ngati angotutumusidwa kuti amagona ndikuwuzidwa kuti inuyo ndinu president ndi chifukwa chake tikuona mavuto amenewawa akanakhala kuti ndi msogoleri amene ali ndi mtima wa anthu chidwi cha anthu bwenzi pano zinazi a- even ma ministers enawo akuwachosa monga ngati a minister amene wawa aku agriculture Chiyalo- chilowereni pa mpando palibe chimene apanga kwa iwowo ni matama basi kumalankhulaso chizungu chofanana ndi a- achina abambo awo a presidentyo koma tipite ku performance ndi zero ma ministers ambiri palibe chimene akupanga kupatulapo kuba even i- uh, anti corruption bureau imene ndikudabwa kuti tili nayo pakana lero chifukwa nchani chifukwa anti corruption bureau ndi bungwe limene bungwe lopangisa manyazi limene silinayenera likhaleponso muno m'malawi chifukwa ndi bungwe limene lili ngati lifali okondera timu imodzi Ndi- ndiye mwanena kuti boma limeneli ayi ndilokanika ndilolephera. Kodi inu mesa mbuyo muja nthawi yokopa anthu pa chisankho cha mbwereza munali nawo timu imeneyi yokuti anthu amalawi nzika za dziko lino tivotere boma limeneli? Ndeko kuombera mmanja mfitikotu ife tinkaona ngati ndi zenizeni timaona ngati tikuphika nyemba osaziwa kuti tikuphika madzi a nandolo ndichifukwa chake mwina inu ngati mumandisatira ndi amalawi ine nditangolowa mu boma limeneli ndinangokhalamo miyezi yochepa kuchokera uh, june mmene imafika iyo novembala ndinachokamo ndipo galimoto yawo bokosi lawo lija ndinakalisiya chifukwa ndinadziwa kuti amalawi taanamiza moti chikumbumtima muli nacho ndithu mumazigunda pa mtima kuti ayi ndinalakwira amalawi Ubwino waketu paja ine ndinapepesa kale ku mtundu wa amalawi kuti andikhululukire chimene ndimapanga sindimachidziwa chifukwa izi tinazitengera izi ndi mavuto mavuto amavuto ndipo ngati amalawi azapange mistake yovoteranso boma ili ineyo ndikuwasambira mmanja imeneyo ndi shauli yawo nde azifunse kuti inetu ndinali konko koma ndinatikako nditakhalako miyezi yochepa chinandipangisa ndi chani muzakaona muzakaona mbuzi ikuthawa mukhola mwake momwe ndiye kuti chilipo chavuta anthutu akhala akunena kuti iyayi mukumachitira dala kuti mwina akupaseni ndashi lalikulu mukhale chete momwe zimachitikira m'mbuyomu ati iyayi simumakhutira nazo Kuti- Ah, majaji aakulu kwambiri ndi amalawiwo chifukwa amene amamuziwa boni kalindo ali ndi zinthu zaketu ndipo ine sindimapempha kwa munthu ndimakhala nazo zinthu zanga zimene mulungu anandidalisa ndili nazo ndipo zimandikwanira ndipo akanakhala kuti ine ndikufuna ndashi ndi ma activist angati apita ku boma ambirimbiritu ena anyamuka last week yomweyi ena anali ku south africa kumalankhula mwamatama kumene kujako koma anachokako ndi njala uh, chifukwa chokuti amapangira activism yo umphawi abwerako ali munkhotakotamu ine koma ndidakali njii ndayima ndiye amalawi ndi amene angachite jaji kuti ine ndikupangira izi kuti ndipeze sikono kapena ayi Chaka cha mawa dziko lino likupita ku masankho amene tikhale tikusankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a ku nyumba ya malamulo pamodzi ndi makhonsala. Pamenepa momwe zilili mdziko muno titani ngati a Malawi poyang'ana chitsogolo? A Malawi siowachedwetsa kuwalamula kapena kuwapatsa malangizo. A Malawi paja ambiri amaiwala msanga. A Malawi asadzachedwe kusankha mtsogoleri wina chifukwa a Tonse Alliance wa. amene wawa alephera ndipo palibepo wabwino amene ndikumuonanso ine kuti bwino amalawi ayang'ane mbali ina imene ine sindingawauze kuti pitani kwakuti kwakuti chifukwa ine siine wandale koma iwowo amalawi pa atsogoleri onse amene ati azayime azayang'ane pa atsogoleri amene ati azawathandize chifukwa awa ndi mazi enieni mazi acheso mwina aleka wakachaso kachaso botolo lomalizira losawawa lijalo ndiye izi tili nazo amalawi Umphawi mwauona, mavuto mwakumana nawo, mwayenda nyengo zovutika kwambiri. Ndalama isadzakuphimbeni m'maso ndikuvoteranso izi. Muzakavotera izizi mukupha tsogolo lanu ndi tsogolo la ana anu. Boma ili lakhalatu likunena kuti iyayi lakumana ndi mavuto osiyana siyana nkani ikukanika kuti mwina liyendese zinthu ziwiri zitatu. Lakhala kunena kuti iyayi cyclone, lakhala kunena kuti iyayi mavuto azachuma amene linapeza m'menemo komanso ndi zina zoterozo zimene zakhala zikuwapsinja. Muti bwanji pamenepo? Dziko lino ndi lolemera kwambiri, mavuto a zachuma kulibe chifukwa chakanakhala kuti mavuto a zachuma alipo sibwenzi pano president wa dziko lino akumayenda pa ndege nthawi zinanso akumatulutsa ndege zitatu nthawi zina ziwiri iyeyo ndi vice wache malo mwakuti azikwera ndege imodzi kaya umakhala kuti ndi kukhwima kaya amakhala kuti akuteteza zizimba kaya samafuna amafuna kuti mwina atetezane mwina aphana koma sangamayendere pa ndege ziko limene lilibe chuma sangamayende daily ziko limene lilibe chuma so asa- asatiphimbe ife amalawi kuti ziko lino lakumana ndi mavuto kodi mavuto amachitika ku malawi kokha cyclone Freddy inachita affect maiko angapo Koditu munthu sumalephera kudya nyumba mwako chifukwa nyumba ina mwachitika maliro? Bambo wa nzeru amapeza chakudya cha ana ache pa nthawi imeneyo. So simungalephere kumadya chifukwa choti mmuzimo mulibemo zakudya. Umanyindirira iwe munthu kupeza chakudya cha ana ako. Awawa avomereze kuti zinthu zawakanika, alephera ndipo anayenera kuchita resign kale kale koma kuti ziko lino kupeza timakhulupirira mulungu the warm heart of Africa. Amalawi tinafasa mopusa kwambiri. ndi chifukwa cha atsogoleri awa akumatitola tikanakhala kuti anali maiko ena anthu amenewatu sibwezi pano akupanga za uchisiru zimene akupangazi atatibulidwa mukale sangapangetu izi ku south africa koma amalawi timangolirira m'mimba kumangoti mm, mm, kumalirira m'mimba sitimatuluka sitimatengapo mbali pa zochitika za dziko lathu pamene tikupita kumapeto musachoke mmawu akukhosi bwana kalindo yes Ine ndikufuna ndibwereze pano kunena kuti ine sindimalankhulira Amalawi kufuna masikono, kufuna ndalama. Ndipo wina ngati amaganiza kapena akuganiza kuti azamva siku lina kuti Bon Kalindo wakalowa mu mcp abwere azandidule nkono. Ine sindingakalowe ku mcp chifukwa eh, ndinali konko kale mu Tonse Alliance mo ndinaziona ndipo sindingabwererenso kukadya masanzo anga. Mawu ena osiliza ndionena kuti ndakuuzani kale a Malawi kunena kuti a mcp a pa kampeni yogula anthu ma activist yogula wina aliyense ngakhale atola nkhani mwina tikuthokozeni inu mwina simunagudwe koma anzanu anagudwa leroli kutuluka nkhani yoyipa simalembedwa munthu kumangidwa ah, o- oti am- ameneyo akuyenera kuti wamangidwa wapalamula koma kungokhala wa chipani cha mcp akukatuluka kupalamula mulandu akuyimba foni kuti ameneyo apolisi asamugwire ndikufuna ndikuwuzeni kuti boma ili musazalivoterenso amalawi ine ndasamba m'manja ndalankhula katatu mmene ananya- anagwera yesu katatu ndalankhula katatu mmene ana- yesu anakaniridwa ndalankhula katatu mmene tambalaso analirira yesu asanagwidwe ineyenso ndalankhula katatu ndakusambirani m'manja zikomo kwambiri Tathokoza Honorable kucheza nafe pano pa Hanifa TV. zikomo kwambiri Zikomo ndi mmene tachezera ndi Aboni Kalindo pano pa Hanifa TV. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV.